Maliba TV 1 jabaranin filɛbagaw aw bisimila aw ka kunnafoni senteliman kɛnɛ kan kɛnɛya ni sigida yiriwali minisiri medecin colonel major Assa Badiallo Toure ye ɲɔgɔn ye fila kɛ ka tugu ɲɔgɔn kɔ kunun o talata fevrier kalo tile 24 san ba fila ni mugan ni wɔɔrɔ ka ɲɛsin hadamadenya ko kunbaw ma n'a ye ɲɔgɔn ye fɔlɔ sɔrɔ ni mali ka lasigiden min bɛ Katar jamana kan n'o ye madamu Sidibe Dedewu Usumani ye walasa ka hakilina falenfalen kɛ jamana filaw ka jɛkafɔ sabatili la kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛnɛyako ni hadamadenya ko siratigɛ la ani ka tila ka sinsin Katar Charity ka dɛmɛ la falatɔw ye ɲɔgɔn ye filanan sɔrɔla ni general Ila Sise ɲɔgɔn cɛ o min ye minisiri ladɔnniya ko maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila ni a bɛ fɔ olu ma ko deplaces internes k' u wulila ka bɔ u yɛrɛ ye Senu dagayɔrɔ la kuma kɛra o maa ninnu dɛmɛ cogoya kan walasa u bɛ se ka segin bonya ni lafiya kɔnɔna na ni gouvernement ka baɲumankɛ baarakɛlaw ni PDI sendonni o la o kɔfɛ AES jamana n'o ye mali burukina faso ani Nizɛri ye olu hauts fonctionnaires ye tile fila ɲɔgɔn ye daminɛ kunun tarata fevrier kalo tile mugan ni naani san ba fila ni mugan wɔɔrɔ wagadugu jamana saba ninnu bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa ka lajɛli kɛ fɛɛrɛ ni baarawale minnu kan ka kɛ AES ka san filanan kɔnɔna na min ɲɛmɔgɔya bɛ burukina faso bolo ka san ni ni ɲɔgɔn ye ɲɛbila baara fɛɛrɛko sira fɛ tun ye lafasa lakana yiriwa ani kɔkanko minisiriw fara ɲɔgɔn kan san fɔlɔ kɔnɔna na lajɛw kuncɛlen baaraw bɛ na taa jira minisiri cakɛbon kofɔlen ninnu na fevrier kalo tile mugan wɔɔrɔ san ba fila ni mugan wɔɔrɔ ni an bɔra nin na an bɛ taa kɔkan kibaruya kunnafoni na an b'a daminɛ Senegal Senegal marabajɛkulu ɲɛmɔgɔ Usmani Sɔnko ye kɔnli kɛ parlement ɲɛkɔrɔ ka ɲɛsin Senegal supporter minnu minɛla Maroc farafinna walanba san ba fila ni mugan ni naani finali tanni kɔfɛ o maa minnu jalakila kalo saba la ka taa se san kelen kasoladon ma ani k'a fara alamani wari sarali kan k'a sabu kɛ k'u ye fariyakow ni tiɲɛniw kɛ sɔnko y'a jira ko nin ko in tɛmɛna farikolo ɲɛnajɛ kan ko min bɛ se ka fiɲɛ don jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ siraw la ani k'a jira kɔ ko Senegal bɛ sɔn ka kasoladenw bilali bɛnkansɛbɛn baara tagama daminɛ walasa k'u ka segin sabati

Urubaya sira kan kɛlɛw tun kofɔra yɔrɔ min na o min si bɛ sanji bi duuru ni fila la tun ɲangira ONU ka lakanatɔn fɛ wa a tun bɛ ka ɲini lamerike jamana fɛnɛ fɛ desanburu kalo san ba fila ni mugan ni saba ka sabu kɛ a ye hɛrɛ bɛnkanw bali hadamaden juguya ani mɔgɔ faga